So chun a chuid tuairimí a nochtadh ba mhaith liom fáilte a chur roimh Laura Harmon le bhur dtoil.
Laura Harmon is ainm dom agus táim as Baile Bhuirne.

um you know faoi seo ach beidh mé ag caint go príomhúil faoi dhaoine a rugadh orthu sna hochtóidí nó sna nóchaidí. um Cén saghas saoil a bhfuil acu? Breathnaíonn sé sin ar an duine atá i gceist ach beidh mé ag féachaint ar roinnt rudaí a chuireann isteach orthu ar fud an tsaoil. So in Éirinn inniu táimid ag teacht amach as an chúlú eacnamaíochta is mór a chonaiceamar riamh sa stát seo agus chuir sé sin a lán daoine faoi bhrú, ní amháin daoine óga ach gach duine sa tír seo agus nuair a bhí a lán des na daoine óga inniu ag fás suas bhí siad mar leanbh. an Tíogar Ceilteach agus bhí an, bhí siad an-dóchasach go, you know, má déanfaidh siad obair go dian go bhfaighidh siad post maith sa tír seo ach d'athraigh an cúlú eacnamaíochta gach rud san tír do gach éinne. So chuaigh na mílte daoine thar lear chun deiseanna nua a fháil mar ní raibh post anseo le fáil in Éirinn agus de bharr seo bhí a lán cairde scartha, agus scrios sé scrios an leibhéal eisimirce a lán phobal san tír seo. Tá an ráta eisimirce ag laghdú anois so i 2006 chuaigh 36,000 daoine thar lear, i 2013 chuaigh 89,000 daoine thar lear agus sa bhliain seo thuas go dtí mí Aibreáin chuaigh 35,000. míle daoine thar lear chun post a fháil agus chun deiseanna nua a fháil sa tír seo. So tá an leibhéal ard fós ach tá sé ag laghdú gan dabht. So tá sé níos fearr anois. Agus maidir le dífhostaíocht, so Tá an eacnamaíocht ag fás ag an am seo agus tá dífhostaíocht ag dul síos anois. Tá an ráta dífhostaíocht do dhaoine óga an-ard fós agus tá sé timpeall 20% ag an am seo ach laghdú mór é seo ó Meitheamh 2012 nuair a bhí sé 31%, so bhí 31% de dhaoine óga gan post i 2012 agus bhí an ráta is íseal i mí Samhain sa bhliain 2000 nuair a bhí sé 6%. So bíonn sé ag athrú an t-am go léir ach tá sé ag laghdú gan dabht. So costas oideachais, so is I suppose ábhar atá. Tá an-suimiúil agam, tá an-suim agam san ábhar seo mar bhíos ag obair in Aontas na Mac Léinn in Éirinn an bhliain seo caite agus ag déileáil leis an oideachas ar feadh an bhliain sin. So tá sé fíor costasach in Éirinn chun staidéar má bhfuil intinn agat céim a bhaint amach san ollscoil. Tá an táille an dara táille is airde againn san Eoraip. tar éis Sasana amháin agus cosnaíonn sé timpeall €10,000 go dtí €13,000 san bhliain chun dul ar ollscoil so lóistín agus costas maireachtála san áireamh san figiúr sin chomh maith agus má faigheann duine deontas ar meán gheobhaidh siad €3,000 sa bhliain agus níl sé sin ach €84 sa tseachtain. so you know níl fhios agam conas a mbeadh aon duine ábalta dul ar ollscoil leis an méid sin gan tacaíocht eile a fháil ón gclann nó faoi post páirtaimseartha agus tá costas lóistín ag dul suas freisin. Foilsíodh an tAire Oideachais tuairisc nua go luath sa tseachtain seo. agus taispeánann sé sin you know go bhfuil easpa mór lóistín againn in Éirinn ag an am seo agus you know tá an méid daoine atá ag staidéar ag dul suas gach bliain freisin so is fadhb an-mhór atá againn anois sa tír agus tá sé saor in aisce staidéar i tíortha eile so mar shampla is féidir mac léinn ó Éire dul go dtí an Albain nó an Danmhairg nó an Ghearmáin agus céim a bhaint amach, saor in aisce agus tá an lóistín, níl sé chomh costasach lóistín a fháil freisin so caithfimid déileáil leis an fadhb seo mar you know tá na na huimhreacha ag dul suas, na méid daltaí agus tá an costas ag dul suas freisin agus tá a lán deiseanna acu i tíortha eile Um so is fadhb mór atá againn in Éirinn uh maidir leis an oideachas uh ag an bpointe seo. Um Um maidir le uh meabhairshláinte um is fadhb I suppose fadhb mór atá againn leis sin freisin in Éirinn um and ní amháin uh daoine óga ach gach éinne uh sa tír. Um tá cúigiú uh leis na daoine óga in Éirinn uh as an aoisghrúpa 12 go dtí 25 bíonn fadhbanna meabhairshláinte acu agus is é tá an figiúr sin as taighde a rinne Headstrong san My World Survey, taighde mór a rinne siad in Éirinn agus fuarthas amach freisin gur rinne 7% de dhaoine óige iarracht féinmharú agus tá na rátaí féinmharú an-ard in Éirinn. i gcomparáid le thíortha eile san Eoraip. Is cúis imní airgid ceann de na fadhbanna is mó a bhíonn ag daoine óige, de réir an taighde céanna a rinne Headstrong, agus dúirt naoi fán gcéad de dhaoine óga nár lorg siad aon chabhair nuair a bhí sé ag teastáil acu. So, is dóigh go gcaithfimid na seirbhísí a chur chun cinn sa tír agus níos mó. infheistíocht a dhéanamh chun níos mó tacaíocht a chur in iúl do dhaoine go bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu so deireann a lán daoine gurb é 2015 bliain ollmhór i gcomhair comhionannas in Éirinn agus aontaím leis an ráiteas seo I suppose suas go dtí pointe. Ghlac daoine óige príomhpháirt san reifreann comhionannas pósta i mbliana agus seo ábhar atá an-phearsantach domsa freisin agus is duine LGBT mise chomh maith agus you know nuair a bhíos ag fás suas i mBaile Mhúirne níor chuala mé riamh an focal gay á rá you know agus i slí I suppose úsáidte i slí maith. agus ní rabhas ábalta teacht amach go dtí gur chuaigh mé go dtí an ollscoil i Chorcaigh agus seo é an scéal ag a lán daoine you know LGBT daoine daoine óige so céim fíormhór a bhí ann nuair a fuaireamar an comhionannas pósta agus bhíos an-bhródúil faoi faoin obair a dhein Aontas na Mac Léinn in Éirinn san feachtas agus an obair a rinne na mac léinn. Níor chonacthas riamh an méid daoine a chláraigh chun vótáil agus ar an lá, na daoine a thaistil abhaile ó thíortha eile chun an vóta a chaitheamh. Chláraigh níos mó ná 100,000 daoine nua chun vótáil agus rinne AMLÉ. 30,000 mic léinn nua a chlárú freisin. So feachtas mór a bhí ann agus bhí an-fhuinneamh ag na daoine óga san feachtas sin freisin. So bhí daoine óga amuigh gach tráthnóna leis na grúpaí Yes Equality ag canvassáil agus bhí siad ag labhairt lena clainne féin agus lena chairde freisin i rith an reifrinn agus gan dabht, Tá a lán suim ag daoine óga san ábhar comhionannas i mo thuairim ar aon nós agus tá a lán dul chun cinn déanta agam san tír seo freisin. In 1993 bhí gníomhartha homaighnéasach neamhdhleathach agus níor fuaireamar colscaradh sa tír seo go dtí 1995 so tá a lán athruithe tar éis teacht. Tá an-spéis ag daoine óga in eachtra polaitiúla agus i gcothromaíocht daonna freisin agus caithfimid daoine óga a spreagadh chun an ghluaiseacht sin a choimeád sa tsiúl. So. Ba chúis leis an gcúlú eacnamaíochta um fuinneamh nua a chruthú in Éirinn agus tá níos mó daoine um ag smaoineamh faoin status quo agus you know conas an féidir linn rudaí a dhéanamh um níos fearr sa tír. Um táim dóchasach féin um faoin todhchaí um gan dabht. Um caithfidh na na polaiteoirí anois éisteacht le daoine óga mar tá níos mó againn cláraithe chun vótáil so um beidh sé sin tábhachtach. do na polaiteoirí leis an olltoghchán atá ag teacht suas agus tá a lán obair a dhéanamh againn sa stát ar chearta mná, cothromaíocht pá, daoine gan dídean, oideachas agus a lán ábhar eile agus beidh daoine óga ag ag glacadh páirt mhór sna feachtais sin gan dabht. So caithfimid éisteacht le daoine óga mar is iad an todhchaí.